biko a chọrọ ịma n'omenala Igbo gịnị wụ ịgba orikọ ịgba orikọ
ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere nwere ihe a na-akpọ ntaramahụhụ na-eso ọ wụ ya na-ebute orikọ wụ ihe a na-eme iji onye mebiri onye merụrụ ala onye mere ihe ọjọọ iji agbaghara ya ka ya na ụmụnna ya nọrọ aha ọ wụ mmadụ ịkọwa mpụ m ya kwuo ihe ọjọọ o mere a gbaghara ya na ikwu ihe ọjọọ ahụ e mere e nwere ọtụtụ ihe ndị a na-eme na ya maka ọ wụ omenala anyị na gị na onye merụrụ ala ga-erikọ ihe ihe a gị na-eri nwere ike tọmụ nsọ nsọ ahụ onye a nwere ike kwawa ya nwụọ ọ bụ ya na-eme ndị nkwere ndị igbo wee wepụta ihe a na-akpọ ịgba orikọ onye na-emere ihe e nwere ike na-ese ote na ịnọ ị gakwuru otu nne gị ma otu nna gị onye na-agaghị alụ ga-adị ala nwere ike kpọpụta na ị na-eme na-eme na-eme mgbe ị dịnyere ala pụta a garịrị ajụ na ajụ n'ihe onye nke na-emere ọ na nkwere enweghị mgbe ọbụla mmadụ chegharịrị were kọwapụta mmehie ya na-anaghị agbaghara ya ya mere ọ bụrụ na ụdị ihe ahụ mee ma ọ bụ i gburu ọchụ ị maghị ama onye ahụ gbuo mmadụ mbụ ma ọ bụ idere nwaanyị nọghị na nsọ ọtụtụ ihe ọjọọ ọbụla i mere rụrụ arụ n'ihu mmadụ n'ihu chineke ihe nkwere na-eji anabata ha wụ ịgba orikọ rie na iwu orikọ ahụ wụ a ga-eweta ihe na-egbo nsọ ihe dị ka ọjị ihe dị ka nzu ihe dị ka etete bebe e nwere ọtụtụ ihe a kpọọ ndị omenala ndị diwe omenala ndị ma nsọ ala bụ ọhụrụ diwe nwere ndị ma nsọ ala ekpo ọjị n'ihu ala ị bịa kpọọ ọjị ahụ e weta mmiri ahụ ma ọ mmanya ọcha ahụ ị bịa kwusichaa ihe ọjọọ ahụ i mere ndị okenye na ndị ji ọfọ wee sị onye ọbụla dị ndụ mee ihe ọjọọ kọpụta ihe ọjọọ o mere a ga-agbaghara ya na anyị siri n'ala ala obi anyị gbaghara ị ga-ekwe nkwa sị ị gaghị eme ha ihe dị otu a ọdọ ị nọrọ nga ahụ kwee nkwa arụ mkpakara ihe ma a na-ayị ọga gbuo ya ya ghara ihe ga-egosi na ị rụrụ arụ mgbe ahụ ka a ga-eduru m pụọ n'ihu atọpụ ihe a wee wufuo ụmụnna asị ngwa site taa agbarala ewerezie mmanya ahụ mmiri ahụ koo nsọ koo nsọ onye elu ugboro atọ asụ mmiri na ṅụrịkọ ihe nwe otu anyị siri aga elu m sọ ọ wụ ya wụ ịgba orikọ isi orikọ ọ wụ ikwupụta arụ i mere ụmụnna gị gbaghara eko nsọ ndị obodo nwezi ike rie gị iwu na mmehie ahụ ka ị gbasara ịgba orikọ nwoke nọ ihe obodo ji ihe omenala bekee ga-asị dị ihe mmụọ ma iwu a ga-eri ya eri ma ewu ị ga-egbu ma ọ gara ụkwanụ nke ndị ọrụ ndụ ga-eji eri ọ bụrụ ihe iji mee ihe ọjọọ emere ọ wụ ya wụ ịgba orikọ
ịgba orikọ na ịkwa ala wụ otu ihe yes e nwere ihe dịtụ iche na ya ọ bụrụ na e nwere e, e, e, ogogo ihe ọjọọ ahụ ị ga-eme ịkwa ala anyị were kwere na na ọ wụ nwanne gị nwaanyị ka i dina onye ị ga-adọ mpara ṅụọ mmanya ala bụpụta gị gbaa orikọ ọ ga-eri gị wee kwa ala because that may offend the land but e nwere otu a ga-ewere nwunye nwanna onye nọ n'ama nwere ike echi nwere ike kuchie ma ọwa wepụga na alụtara ya gụnwa nwere ike lụọ ihe ga-agba ọ wụ orikọ kelee otu e si akwa ala otu a na-esi akwa ala wụ ndị oji ọfọ ala a na-ewetere weta oke ọkpa ụmụ ihe ndị agwa gị ihe a ga-eme abịa akwụrụ ihe ọjọọ akwụrụ ihe ọjọọ nchi n'ama ahụ kwa a na-ekwu ihe anyị mere a na-asị ala anyị ọ bụ ịkụju ala ọ bụ ịsị ala gbaghara ọ bụ ya wụ ịkwa ala were ọkụkọ gbuo ewepụ were ndị ụmụ agbara nyere ha ọbara ewegara ndị wụ mmadụ takwa na anụ ewere sị ala ahụ jụrụ na anyị agbagharala agbaala orikọ nga a gbara orikọ anyị na-asị ala biko iwe ha na iwe ala dajụọ ọ bụ ya wụ ịkwa
ndewo